Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani mapulogalamu osiyanasiyana zochitika dziko lathu lino la Malawi. Chomwe tingakupempheni tapangani like share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani. Anso pano ndikupita kubwera kuno mmadzanja kuti ati ndifuna ndikaimire Malawi Congress Party ku Mwanza. I will not do that because by then MCP idzakhala itafa ku Mwanza kulibeko. and simunga- singakamapite ku Mwanza ineyo kumakayimira chipani chakufa a Chimwendo amafuna anthu awo amayika ma- m- mashado zibwenzi and I, will- I, will- I, I will happily say that and I can't withdraw and I will not apologize on this. The issue here is ine sindikuyang'ana ati Mwanza West. Ku Mwanza West ndi kwathu. Nthawi ija dzakwana I will serve. not only MP ndikhoza dzapa ka ka serve ka independent ndikhoza dzapanga serve olo kaya wachipani chanji sikuti ndine okakamizika kukhala wa kongresi aa sindine okakamizika ndili ndi ufulu the issue here sindingapse mtima kwambiri chifukwa chakuti anandipanga chipongwe kujeni komanso even mwina ndikadakhala ineyo mwina sizikadatheka chifukwa sapoti imene walandira mwana uja ine sakadandipatsa zinachita bwino kuti ayika kamwanako ndiye tione kuti kamwanako kapanga manage bwanji chipani ngati chitha akhaleko chipani ku Mwanzako chifukwa ife tasiyira sikuti ifenso tidzipanga za kongeresi ku Mwanza makamaka ineyo i will not i have to be very frank here ngati ndikayima 2030 ndikayima independent ndiso sikuti nkamenso za chipani that one i have to be very clear and simudzandionanso pano ndikupita kubwera kuno mmadzanja kuti ati ndifuna ndikaimire malawi congress party ku Mwanza i will not do that because by then mcp idzakhala itafa ku Mwanza kulibeko and simunga- singakama ma- mapite ku Mwanza ineyo kumakaimira chipani chakufa ayi sitikhoza kumangomuda chimwendo koma zolakwira zambiri zinalipo okay can you imagine prince amasunga atsikana oti ine sinaoneko kuchipani atabwera muti akinathwesa muti akinaliliyeni ndi atsikana makasindikwazana anachokera kuti twesa kumakwera ndege ya president jet ija kuchoka panopa all the way mpaka kumakafika ku nigeria pamene mmene mulibe mu spc mulibe mu minister of foreign affairs koma twesa malo ake ndikumapezeka twesatu anabwera ndi prince kapondamgaga achimwendo ndi amene amapanga zokwera ndege ya president eh achimwendo amapititsa akira liliyeni ku state house amangocha anabwera ndi achimwendo ku state house achimwendo amamagulitsa feteleza achimwendo amamagulitsa mafuta agalimoto achimwendo amamagulitsa shuga m'malawi muno achimwendo amagulitsa simenti ndipo ndikuwuzani kuti achinyamata tikanangopeza njira yoti bwana atiyankhule ku mcp office timve kuti maganizo a president ndi otani Enafe moyo wathu ukadali wowawa. Ndi chifukwa chake zina even mukamayankhula sindimayankha ndimangokhala chete. Chimene ndinayankha kwa ine nchomapita munthu ku ACB kumakanena kuti a SPC alemba ntchito ana achipani. Ndiye kuti mutu mwako mumagwira kapena wadya manyi? Chifukwa chipani, achipaniwo ndi azibale ako a iweyo ndiye ukakanenera so ku ACB. Zokhazo ndiye ndinatukwanadi chifukwa sindingasekerere. koma nkhani ngati achimwendo analakwitsa tiyeni tinene koma ndimakana zomati tikaphwanyira nyumba ayi tikakumana nawo tiapha amene angapange chipongwe ndi munthu wina simungadziwe mudzapezanso ndi nomwe kodi tili lero ndi moyo wathu uwa koma tikafika chaka cha mawa tizakukumbukira ubwino wa achimwendo tsiku lina lake kuti achimwendo tikumanena kuti akakhala kwa achimwendo izi akadapanga akadakhala kwa achimwendo izi akadatani ngatibe mukukumbukira za mkaka apa group yake ndinu munawanyoza a mkaka agwe agwe agwe agwe agwe ku convention munagwetsa huru anagwa pano mukuti mkaka ndabulo chimene mumafuna achinyamata simumachidziwa ola achimwendo omwewo awawa mudzafuna enanu muli mumagalimoto mumanyumba kudzera kwa achimwendo enanu muli mumanyumba ali kudzera kwa achimwendo tadzinenani chilungamo enanu muli pantchito ine mwina amene ndili watsoka ine ndekha koma enanu muli m'zintchito chifukwa cha achimwendo Tadzinenani chilungamo koma osati mudzingopanga zija zoti mudzingowatukwanazo. A- Ayi ndikunena zimene zoti mudzingowatukwanazo. Ayi achimwendo adya ndalama ya Chisale. Achimwendo anakakumana ndi Peter Mutharika. Ayi Kodi nanga anthu inu. Kodi kusova kwa matero zalakwika achimwendo andipo olakwitsa kwake.